Dé bhur mbeathasa a lucht éisteachta, fáilte is fiche romhaibh go dtí Inter Alia, podchraoladh Dlí na Gaolainne. Is mise Liam Ó hÓgáin, agus i dteannta mo chomhláithritheoir Aimhirgín Ó Caoindealbháin, tá an-áthas orainn a bheith libh arís ar an bpodchraoladh tar éis bliain spéisiúil ollscoile. Bhíomar beirt i mbun taithí oibre agus ag stuidéar thar lear in áiteanna éagsúla mar chuid den dtríú bliain dár gcéim sa Dlí agus sa Ghaolainn i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Sa chéad dá chlár eile, beimid ag caint le daoine a casadh linn i rith na tréimhse sin agus ag plé topaicí áirithe dlí a tháinig chun cinn. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as na cláracha seo. Liom inniu ar an gclár tá Vivian Uíbh Eachach, Príomhaistritheoir Thithe an Oireachtais. Chaitheas féin seal ar intéirneacht sa Rannóg Aistriúcháin i mbliana i dteannta Vivian agus táim fíorbhuíoch de as a bheith liom inniu. Míle fáilte romhat go dtí an gclár, a Vivian. Go raibh maith agat, a Liam. Ar dtúis, is dócha an bhféadfá beagáinín a rá linn fút féin agus do chúlra? Bhuel, is Baile Átha Cliathach mise, ó lár na cathrach, ceantar ar a dtugtar na Saoirsí, ceantar an-stairiúil ar fad, agus táim i mo chónaí i lár na cathrach i gcónaí ó shin. Chuas isteach i Rannóg an Aistriúcháin 40 bliain ó shin anois agus. Táim, táim ann ó shin, i rólanna éagsúla, ach táim i mo phríomhaistritheoir anois ón mbliain dhá mhíle is a hocht, agus cúraimí éagsúla orm a bhaineann leis an bpost áirithe sin. Agus bhí tú fhéin inár dteannta ansan anuraidh, agus chonaicís an saghas oibre a dheinimid sa rannóig agus na córais atá againn. An príomhchúram atá orainn, is dócha, ná tiontuithe oifigiúla a chur ar fáil ar na hachtanna. ar an reachtaíocht phríomha agus cúraimí eile a bhíonn orainn ná, dár ndóigh, seirbhísí a thabhairt dos na tithe agus iad ina suí. Bíonn Riar na hOibre, sé sin an páipéar, cé nach páipéar a thuilleadh é, is suíomh leictreonach é anois, ach Riar na hOibre, sin é an páipéar laethúil a bhíonn ag an nDáil agus ag an Seanad agus cuirtear síos ansan ar ghnó an lae, na rúin agus na cruinnithe agus na tairiscintí agus na billí, an reachtaíocht a bheidh á plé agus bíonn an páipéar san dátheangach agus cuireann Rannóg an Aistriúcháin taobh na Gaolainne den bpáipéar ar fáil. Ina theannta san, dár ndóigh, mar sheirbhís dos na tithe agus dos na suíonna, cuirimid seirbhís ateangaireachta ar fáil, sé sin an rud ar a dtugaimidne seirbhís aistriúcháin chomhuainigh agus an rud atá i gceist ansan ná go gcuirimid seirbhís ateangaireachta ar fáil, seirbhís éighníomhach atá ansan, sé sin gur seirbhís ó Ghaelainn go Béarla atá i gceist, ní an treo eile, agus. agus bíonn sé sin ar fáil i rith an ama nuair a bhíonn an Dáil agus an Seanad ina suí. Cuirimid seirbhísí eile ar fáil leis ar nós aistriúcháin chorparáideacha mar a thugaimid orthu, is é sin an leagan Gaelainne don Tuarascáil Bhliantúil agus dos na páipéir straitéise go léir agus na tuarascálacha ar fad. Cuirimidne iad san ar fáil agus. Le roinnt blianta anuas, go háirithe is dócha ó ritheadh Acht na dTeangacha Oifigiúla sa bhliain 2003 agus ó shin i leith, táimid, tá ról nua ag Rannóg an Aistriúcháin in sa mhéid is go bhfuil freagracht orainn as an gclár dátheangachais. sé sin go bhfuil sé mar chuspóir straitéiseach anois ag Seirbhís Thithe an Oireachtais gur parlaimint dhátheangach a bheidh in san Oireachtas agus anois is parlaimint dhátheangach atá inti cheana féin ach an cuspóir atá ann ná go mbeadh an tOireachtas ag feidhmiú go hiomlán dátheangach mar eagraíocht. An cuspóir ama atá againn leis sin ná go dtarlódh sé de réir a chéile. Bhí fonn orainn b'fhéidir sprioc dheimhnitheach a bheith againn ó thaobh bliana de nó mar sin ach tá fachta amach againn nach bhfuil dóthain daoine ar fáil chun na róil éagsúla a bheadh le líonadh. a ghlacadh agus mar sin ní foláir dúinn an tOireachtas dátheangach a fhorbairt de réir a chéile. Is mór an trua é sin, sé sin céad bliain tar éis bhunú an stáit nach bhfuil an stát ábalta daoine a chur ar fáil don stát féin chun a gcuid gnóthaí a dhéanamh tré mheán na Gaelainne. So tá dúshlán ansan don gcóras oideachais ar ndóigh agus dúinn go léir ach Sin é an cuspóir atá againn anois sa bhreis ar na seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil, go bhfuil Rannóg an Aistriúcháin freagrach as cuspóir straitéiseach sin an Oireachtais a thabhairt i gcrích.
Ana mhaith. Agus is dócha, maidir leis an aistriúchán dlíthiúil, luaigh tú ansan na tiontuithe oifigiúla. Is dócha, cathain a dhéantar an tiontú sin? An é go ndréachtar an leagan Béarla agus an leagan Gaelainne ag an am céanna nó an ndéantar i slí eile é?
Bhuel, is tar éis an bhirt a dhéantar an t-aistriúchán, so, i bhfocail eile, a luaithe is atá an t-acht rite agus go bhfuil a lámh curtha leis, mar a deirtear sa Bhunreacht, nó go bhfuil sé sínithe ag an Uachtarán, ansan tá tiontú, nó beidh tiontú oifigiúil ar an Acht san le soláthar, agus is ar Rannóg an Aistriúcháin atá an fhreagracht as san. Anois, ar feadh na mblianta, bhíomar gann ar acmhainní, agus tháinig corpas riaráistí chun cinn ansan, agus tá na céadta Acht, nach bhfuil foilsithe, ach tháinig PricewaterhouseCoopers isteach, PWC, ins an bhliain 2018 agus dheineadar scrúdú bunúsach ar Rannóg an Aistriúcháin ó thaobh an ualaigh oibre a bhíonn orainn, na hacmhainní atá againn chun ár gcuid oibre a dhéanamh, an fás atá ag teacht nó atá, a tháinig agus atá fós ag teacht ar líon agus ar shaghas na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus chuireadar siúd tuarascáil ar fáil do Bhord Bainistíochta Sheirbhís Thithe an Oireachtais agus ceadaíodh glacadh leis an tuarascáil sin agus cuireadh plean straitéiseach le chéile chun a raibh sa tuarascáil a chur i bhfeidhm agus tugtar Rannóg 20 24 air sin agus mar is léir ó theideal an pháipéir sin nó an phleain sin, tháinig deireadh leis sin anuraidh agus táimid anois ag obair ar Rannóg 20 27. Ach go bunúsach, an rud a bhí i gceist in Rannóg 20 24 ná go mbeadh dóthain acmhainní ag Rannóg an Aistriúcháin chun a gcuid oibre a dhéanamh. Uimhir a haon, go mbeadh na seirbhísí go léir go bhfuil freagracht ar Rannóg an Aistriúcháin iad a sholáthar, go mbeidís leagtha amach go soiléir. Agus ansan go mbeadh saghas cainníochtú déanta ar na seirbhísí sin, sé sin go ndéanfaí amach cén méid acmhainní a bheadh ag teastáil chun na seirbhísí sin a sheachadadh agus, bunaithe air sin, is é an cuspóir a bhí ann ná go gcuirfí 40 duine ar fáil, idir mheitheal bheag riarthóirí agus, dar ndóigh, aistritheoirí ansan. Anois, fé mar a tharla go mí-ámharach, agus luas an fhadhb so ó chianaibhín, níor éirigh linn, d'ainneoin gur dhein. Tithe an Oireachtais sár-iarracht agus go raibh an-chuid comórtas ar bun, níor éirigh linn an figiúr a bhí ceadaithe a bhaint amach agus táimid ag feidhmiú ó shin ar bheagáinín beag os cionn 50% den líon foirne atá ceadaithe, rud a fhágann, cé go raibh sé mar chuspóir againn na riaráistí a ghlanadh in imeacht trí bliana agus dul ar bhonn reatha ansan leis na tiontuithe oifigiúla, sé gurb é an rud a tharla ná, toisc ná raibh againn ach 50% don líon foirne a bhí ceadaithe dúinn, nár éirigh linn ach 50% dos na riaráistí a ghlanadh agus dul. 50% don slí ó thaobh dul ar bhonn reatha leis na tiontuithe so. Baineann frustrachas mór leis sin in sa mhéid is go raibh plean againn, bhí an plean an-shoiléir agus bhí an eagraíocht breá sásta an plean a chur i bhfeidhm ach ná raibh an margadh earcaíochta ábalta freastal dúinn agus na daoine a bhí ag teastáilt uainn a chur ar fáil dúinn. Agus is, is, is, is mór an trua é sin, is mór an peaca é. An tráth céanna, thosnaigh, fuair, tugadh stádas iomlán don, don nGaelainn in sna, in san Aontas Eorpach agus thosnaigh na hinstitiúidí Eorpacha, de réir mar a bhí deireadh á chur leis an maolú ar an, ar an, Aontas san, Thosnaigh na hinstitiúidí Eorpacha ag earcú daoine, lear mór daoine, agus d'fhág sé sin go raibh sé míle uair níos deacra fós orainne teacht ar na daoine a bhí ag teastáil uainne. So, chun scéal gairid a dhéanamh dó, níor éirigh linn na daoine a bhí ag teastáil chun na cuspóirí a chur i gcrích, a bhaint amach agus mar sin níor éirigh linn na cuspóirí a chur i gcrích ach méid áirithe. So, séard atá i gceist in Rannóg 2027, an plean nua straitéiseach atá againn, ná díriú ar na riaráistí a ghlanadh agus dul ar bhonn reatha, ach é sin a dhéanamh ar bhonn, ar scála níos faide. tréimhse ná mar a bhí beartaithe agus tá an díriú ins an phlean sin ar ar thosaíochtaí a dhéanamh amach. So, i bhfocail eile, ó thaobh achtanna reatha agus achtanna riaráiste, tugaimid tosaíocht dos na hachtanna san go bhfuil éileamh orthu ag ranna nó comhlachtaí stáit, go dteastaíonn uathu saghas nithe áirithe a dhéanamh ag comhlachtaí stáit nó ag saoránaigh, go dteastaíonn uathu tiontuithe oifigiúla a úsáid in imeachtaí dlí agus ar bhonn roinnt tosca eile. Bíonn liosta, nó beidh agus tá liosta, tosaíochtaí againn anois ó thaobh tiontuithe oifigiúla de. So, fé láthair, mar shampla, táimid ag obair ar liosta ina bhfuil achtanna atá ag teastáilt ó Ranna ó thaobh tosach feidhme de maidir le hailt éagsúla, sé sin, na cúraimí nó na cumhachtaí atá á bhfeidhmiú ag an Aire tús a chur leo, ó thaobh Achta de, agus. tiontuithe atá ag teastáilt ó shaoránaigh éagsúla go dteastaíonn uathu imeachtaí dlí a thionscnamh tré mheán na Gaelainne. So sin é an cur chuige atá againn anso. Ó thaobh na seirbhísí eile a chuirimid ar fáil, tá éirithe linn leanúint ar aghaidh leis an tseirbhís ateangaireachta agus tá ag éirí linn ó thaobh an aistriúcháin chorparáidigh de, sé sin na nithe éagsúla atá le haistriú ansan. Rud eile. Fadhb eile atá againn ná géarchéim seirbhísí seachtracha fiú amháin a dh'fháilt chun cuidiú linn sa chúram seo ó thaobh an aistriúcháin de. Níl, níl, níl dóthain seirbhísí ar fáil amuigh ansan chun an saghas aistriúcháin nó an saghas seirbhíse aistriúcháin atá ag teastáilt uainne a chur ar fáil dúinn. So, tá dúshláin go leor ann ach ní maith liom an béal bocht a chanadh an t-am ar fad, tá ag éirí linn ana-chuid a bhaint amach, you know, agus táimid ag déanamh ár ndícheall. Tá struchtúr againn ins an rannóig, rud is eol duit féin b'fhéidir ó bheith istigh linn, tá trí ghrád ann go príomha agus tá trí chéim ann go príomha ó thaobh na reachtaíochta de. So, i ngrád a trí, an grád iontrála, déantar an. mar shampla, na hAchtanna a aistriú agus agus cuirtear an tseirbhís ateangaireachta ar fáil i ngrád a dó, an tarna céim, déantar an chéad chéim eagarthóireachta ar na haistriúcháin sin agus i ngrád a haon, an tríú céim, déantar an eagarthóireacht dheiridh agus an tseiceáil dheiridh agus déantar foilsiú ar na hachtanna, ar na tiontuithe oifigiúla ansan. So, tá daoine ar a míle dícheall ins na gráid éagsúla ansan chun na seirbhísí éagsúla a chuireann Rannóg an Aistriúcháin ar fáil a sholáthar agus, saghas, tá an t-ádh linn go bhfuil foireann chomh maith agus atá againn againn mar cuidíonn sé go mór cé nach bhfuil na hacmhainní go léir atá ceadaithe againn. Tá, mar is eol duit ó bheith istigh sa rannóig, tá daoine maithe againn agus tá an t-ádh linn ansan go bhfuil daoine againn atá gairmiúil agus consiasach ó thaobh a gcuid oibre de. So, ó thaobh, you know, chaighdeán na hoibre agus chaighdeán na ndaoine atá sa rannóig, táim ana-shásta ar fad ó thaobh Cuspóirí a bhaint amach Táim an-shásta go bhfuil raon leathan seirbhísí á soláthar ag ag an rannóig agus sé an t-aon áit go bhfuil saghas frustrachas orm nó díomá ná nach nach bhfuil ag éirí linn dóthain daoine a dh'fháilt chun na hachtanna, chun na riaráistí a ghlanadh agus dul ar bhonn reatha leis na leis na hachtanna. Agus is frustrachas é sin mar tá's agam go Dá nglanfaimís na riaráistí, ná fuil aon amhras ach go bhféadfaimís a bheith ar bhonn reatha leis na tiontuithe oifigiúla, agus ansan bheadh an saoránach ábalta tiontú oifigiúil ar Acht ar bith a dh'fháilt laistigh de thréimhse ama réasúnach tar éis a rite, agus agus agus sin é mar ba cheart dó a bheith. Mar sin, nílimíd féin sásta ná fuil ag éirí linn é sin a dhéanamh toisc ná fuil. Dóthain acmhainní againn. Ach, ach, you know, bímid ag dul ar aghaidh le comórtais, bhí comórtas le haghaidh ghrád a 3 againn le déanaí ansan, tá comórtas le haghaidh ghrád a 2 ar siúl fé láthair agus beidh comórtas le haghaidh ghrád a 1 ar siúl. Agus i rith an ama, táimid sásta leis an saghas duine a fhaighimid ach mar a deir an seana rá, is é a locht a laghad.
An-mhaith. Agus ó thaobh an dúshláin atá agaibh istigh ó thaobh earcú foirne, luaigh tú ansan go bhfuil an tAontas Eorpach ag earcú an-chuid daoine. Cad iad na cúiseanna eile, an dóigh leat, go bhfuil an deacracht san agaibh?
Bhuel, fadó nuair a bhíodh comórtais ag Rannóg an Aistriúcháin, bhíodh comórtais ann b'fhéidir gach trí bliana, ceithre bliana, cúig bliana, ag brath ar ar chúrsaí geilleagair san am agus ag brath ar ar na folúntais. Agus gheibhimís i gcónaí dóthain daoine chun go mbeadh painéal againn. Is bheadh aon rud ó, b'fhéidir, ochtar go dtí dhá dhuine dhéag againn ar phainéal agus tar éis, b'fhéidir, trí bliana bheadh an painéal ídithe ó thaobh sé sin, go bhfuaireamar na daoine isteach de réir a chéile nó gur imigh roinnt dos na daoine sin agus go bhfuaireadar postanna eile pé scéal é. Ach bhíodh an painéal glanta agus ansan bheadh ceann eile againn, comórtas eile againn. An rud a bhí ag tarlúint nuair a thosnaíomar i mbun comórtais a eagrú níos minice, tar éis dúinn rannóg fiche fiche ceathair a ghlacadh is a chur i bhfeidhm, agus díreach mar a deirim an tráth céanna gur thosnaigh an Institiúid Eorpach ag earcú, fuaireamar amach go raibh líon i bhfad níos ísle daoine ag cur isteach ar na postanna. Agus ó thaobh, má tá tú ag eagrú comórtas ar bith, ach go háirithe sa ghnó seo, cuireann líon áirithe daoine isteach ar an gcomórtas agus ansan, you know Beidh líon áirithe dos na daoine sin cáilithe nó incháilithe chun an scrúdú a dhéanamh agus ansan gheobhaidh líon áirithe daoine cuireadh chun teacht agus an scrúdú a dhéanamh agus tiocfaidh, as measc na ndaoine a fuair cuireadh an scrúdú a dhéanamh, tiocfaidh líon áirithe daoine ansan. So i rith an ama beidh líon na ndaoine ag laghdú de réir a chéile. go dtí sa deireadh nuair atá an scrúdú déanta go mbeidh éirithe ag líon áirithe daoine sa scrúdú agus ansan go mbeidh agallamh ann agus éireoidh le líon áirithe daoine san agallamh. So, má thosnaíonn tú le, you know, b'fhéidir, daichead duine, caoga duine, b'fhéidir go gcríochnóidh tú le painéal do dheichniúr, ach má thosnaíonn tú le deichniúr, tá tú ag snámh in aghaidh easa. Agus sin é an áit go rabhamarna. Agus bhí roinnt comórtas ann ná fuaireamar duine ar bith, agus, ach, buíochas le Dia, le blianta beaga anuas, tá sé sin tar éis casadh timpeall, agus anois, go háirithe comórtais le haghaidh Grád 3, gheobhaimid, gheobhaimid daoine, gheobhaimid ar a laghad duine amháin, b'fhéidir go bhfaighimid beirt nó triúr. Agus so ar an tslí sin, agus sinn ag eagrú na gcomórtas san in aghaidh na bliana, beimid ag cur leis an, leis an líon daoine i nGrád 3. Ach, you know, Mar a dúirt leat ó chianaibh ansan, níl an Córas Oideachais dírithe ar dhaoine dátheangacha a chur ar fáil, you know. Múintear an Ghaelainn, dar ndóigh, agus bíonn daoine ann a fhoghlaimíonn an Ghaelainn ar scoil ar feadh ceithre bliana déag agus ní féidir leo dhá fhocal a chuimilt in aghaidh a chéile i ndeireadh na tréimhse sin. Anois, ní cúram domsa saghas, an córas oideachais a chur ina cheart nó fiú amháin obair aon duine eile ins an chóras san a cháineadh ná locht a dh'fháilt orthu. Ach tá rud amháin soiléir, níl an córas oideachais in Éirinn ag soláthar dóthain cainteoirí Gaelainne ard chaighdeáin chun tacú leis an stát feidhmiú go dátheangach. Agus so tá fadhb ansan agus caithfidh duine éigin aghaidh a thabhairt air sin. Tá súil againn b'fhéidir in san Oireachtas i rith 2027 go mbeimid ábalta comhpháirtíochtaí a bhunú a chuideoidh leis an stát, freastal níos fearr a dhéanamh ar éileamh an Stáit féin ar dhaoine dátheangacha. Tá comhpháirtíochtaí bunaithe againn cheana féin le Conradh na Gaeilge, mar shampla, ó thaobh an, ó thaobh na straitéise dátheangachais ins an Oireachtas agus tá comhpháirtíocht bunaithe againn le cogg, an Chomhairle Oideachais, Gaelscolaíochta agus Gaeltachta agus cuidíonn siad san linn ó thaobh saghas aird a dhíriú ar na róil éagsúla atá ar fáil mar phostanna insan Oireachtas, go háirithe i Rannóg an Aistriúcháin agus. ach tá a lán lán oibre le déanamh againn ansan so is. nílimid ag dul amach chun daoine a earcú i margadh earcaíochta atá lomlán, abraimis. Ní hionann sin agus daoine a raghadh amach chun, comhlachtaí stáit a raghadh amach chun daoine a earcú le haghaidh cúraimí éagsúla, bheidís siúd á, d'fhéadfaidís siúd a bheith dóchasach agus muiníneach go bhfaighidís na daoine a bheadh uathu. Nuair a dhéanaimid na comórtais a chur ar bun, táimid you know ag iarraidh a bheith dóchasach go n-éireoidh linn ach ach tá's againn go mb'fhéidir nach n-éireoidh linn agus faraor go dtí seo níl éirithe linn an líon daoine atá ag teastáilt uainn a dh'fháil. So is is tá an-chuid rudaí le réiteach ansan. Is dócha go gearrthréimhseach réiteach is ea an tuiscint agus an fheasacht amuigh ansan maidir le postanna i Rannóg an Aistriúcháin a fheabhsú agus táimid ag díriú air sin. Réiteach níos fadtréimhsí is ea an córas oideachais a dheisiú chun go mbeidh dóthain daoine á gcur ar fáil chun na róil a chomhlíonadh sa státseirbhís agus in áiteanna eile ó thaobh na Gaelainne de agus saghas tá, tá, mar a deirim, is réiteach níos fadtréimhsí é sin.
Agus má tá éinne ag éisteacht agus go bhfuil suim acu a bheith ag obair sa rannóg amach anseo, b'fhéidir mac léinn ollscoile cosúil liom féin, an mbeadh aon mholadh agat dóibh ó thaobh conas barr feabhais a bhaint amach ina gcuid scileanna aistriúcháin nó ina gcuid scileanna scríbhneoireachta?
Bhuel, rud amháin a déarfainn le duine ar bith go dteastaíonn uathu feabhas a chur ar a gcuid scileanna Gaelainne ná a bheith ag léamh leabhartha Gaelainne. Agus déarfainn an rud céanna le duine gur mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna Béarla a bheith ag léamh leabhartha Béarla. Agus mar. Tá nós, nós na, táimid ag maireachtaint agus tuigeann tusa é seo mar fhear óg, tuigeann tusa é seo níos fearr ná mise, b'fhéidir, go bhfuilimid ag maireachtaint i ré leictreonach. Tá gach rud ar an scáileán, tá gach rud ar bharr do mhéire agus, saghas, tá nós na léitheoireachta ag teip beagáinín beag, go háirithe ó thaobh na bhfear dó. Bíonn. Braithim go mbíonn na mná ag léamh rudaí, you know, iriseáin agus nithe den tsaghas san. Braithim nach mbíonn na fearaibh ach a bheith ag léamh leabhartha, leabhartha maithe Gaelainne, mar tá an-dhúshlán ann in sa mhéid is gur sochaí dhátheangach sinn agus an bhrí atá leis sin ná, fiú amháin sa Ghaeltacht, ní, ní, ní sochaí chothrom atá ansan ó thaobh an dátheangachais de. Tá an Béarla an-láidir agus bhíos ag caint le teangeolaí le déanaí a deir gur predatory language é an Béarla. So, bíonn an Béarla i gcónaí ag brú isteach i do cheann ag lorg tuilleadh spáis agus you know so beidh an Ghaelainn thíos leis sin agus so is dóigh liom go gcaithfidh daoine go gníomhach, a bheith a d'iarraidh an chothromaíocht sin a bhaint amach arís ina n-aigne ó thaobh an dá theanga dó. Is maith an rud é go bhfuilimid dátheangach ach bíonn iarracht sa bhreis ag teastáilt agus ní, ní do Éirinn amháin a fheidhmíonn sé seo ach in aon sochaí ina bhfuil dhá theanga, ceann amháin atá i bhfad níos laige ná an ceann eile, beidh beidh obair le déanamh chun an éagothromaíocht san a bhaint amach. Agus is dóigh liom go mbaineann sé sin leis an deacracht atá againn teacht ar dhaoine go bhfuil Gaelainn mhaith ghnó acu, ó thaobh labhartha agus scríte de, mar, saghas, goideann an Béarla cuid mhór den spás so. i saol an duine agus ní ní foláir don duine iarracht sa bhreis a dhéanamh chun an Ghaelainn a thabhairt aníos agus an Ghaelainn a choimeád ar ar leibhéal ard. Saghas, you know, cuir mar seo é, mura bhfuil tú ag léamh Gaelainne, leabhartha Gaelainne, ní bheidh an foclóir Gaelainne go maith agat mar, you know fiú amháin sa Ghaeltacht agus tuigimid é seo agus tá 's agam gur fear óg Gaeltachta tú féin em tá an Béarla ann, tá an Béarla ann agus saghas ní, tá an lá imithe go you know go mbeidh, go bhféadfadh duine eh é féin nó í féin a bhá you know féna trom Gaelainne, tá an lá san imithe. So, ní foláir do dhuine iarrachtaí sa bhreis a dhéanamh agus ní foláir do phobail, ní mholaim, you know, siúl isteach i réimse na sochtheangeolaíochta anseo, ach ní foláir do phobail a ndearcadh féin a bheith, an dearcadh céanna a bheith acu ó thaobh saghas, a gcumas i nGaelainn a chosaint agus a chaomhnú agus a chothabháil agus a dhealú in aghaidh an Bhéarla. Agus so, ó thaobh riachtanais Rannóg an Aistriúcháin dó agus daoine a earcú, táimid ag lorg daoine óga, ní gá gur daoine óga iad ach de ghnáth is daoine óga a chuireann isteach ar na comórtais, a bheidh go mbeidh dearcadh forásach acu i leith na Gaelainne, sé sin gur daoine nua-aimseartha iad, tá na scileanna teicneolaíochta faisnéise go léir ar a dtoil acu, tá siad compordach leis an saol leictreonach agus tá an dearcadh céanna acu i leith na Gaelainne agus a bheadh ag Frainciseoir i leith na Fraincise nó ag Gearmáiniseoir i leith na Gearmáinise de, sé sin gur teanga nua-aimseartha Eorpach í an Ghaelainn do do dhaoine atá nua-aimseartha agus Eorpach agus a leithéid agus idirnáisiúnta agus saghas gur, is dóigh liom go gcuidíonn an meon san le daoine. saghas an meon oscailte sin le daoine, cur lena gcuid scileanna teangan, ó thaobh foclóra dó, ó thaobh saibhreas na teangan agus saghas an, an, is dóigh liom gurb é an bhagairt is mó, Agus is focal an-láidir é bagairt, ach is dóigh liom gur bagairt í. An bhagairt is mó atá ar an nGaelainn ná go mbeadh daoine ag smaoineamh as Béarla, toisc gurb é an Béarla an teanga is láidre, agus go dtosnóidíst ansan ag ag brú na Gaelainne isteach i múnlaí teangan. a oireann don mBéarla seachas don nGaelainn. Agus is é ceann de na deacrachtaí is mó a chífeá i scrúduithe, mar shampla, ná comhréir an Bhéarla a bheith ag teacht i dtreis. Agus ins an aistriúchán, an rud a bhíonn ag teastáil uainne ná go mbeadh an go mbeadh brí, na bun, an bhuntéacs nó na bunabairte a thabhairt isteach sa téacs nua nó san abairt nua agus, agus go mbeadh sé sin soiléir agus ó thaobh, mar, mar a thuigfeá féin, Liam, ó thaobh téacs na dlí de, go mbeadh sé cruinn ceart agus gan a bheith débhríoch. Ach chomh maith leis sin, go mbeadh comhréir na Gaelainne. i bhfeidhm freisin agus nach saghas, an rud ar a dtugaimís Béarla, Béarlachas a bheadh i gceist, sé sin, gur Gaelainn ghlan nádúrtha atá ann, atá á, gur Gaelainn í atá á húsáid i gcomhthéacs dlíthiúil agus saghas, agus mar a bheadh i gcás gach aon teanga fhorbartha ar domhan, go mbeadh leagan áirithe, leagan áirithe dlíthiúil don teanga ar fáil le haghaidh an ghnó áirithe sin agus dar ndóigh sé Rannóg an Aistriúcháin a d'fhorbair an teanga san ó bhí an Chéad Dáil ann agus ansan ó bunaíodh an Stát. Tá. Rannóg an Aistriúcháin ag forbairt na teanga san agus ag úsáid na teanga san. Tá an Caighdeán Oifigiúil againn ó thaobh saghas rialacha gramadaí de agus tá saghas nósanna aistriúcháin againn a oireann don saghas aistriúcháin a dhéanaimidne agus is, is, so, i ndáiríribh, ó thaobh. saghsanna éagsúla teangan agus réimeanna éagsúla teangan, mar a deirtear, tá réimeanna éagsúla teangan ag gach teanga agus is é an réim go bhfuilimidne, go bhfuil suim againne inti ná réim na Gaelainne dlíthiúla nó na Gaelainne oifigiúla, sé sin, teanga, leagan den teanga atá á úsáid chun brí an dlí a chur in iúl, agus ar leibhéal beagáinín níos ísle ins na cáipéisí corporáideacha, chun an Ghaelainn a úsáid chun gnóthaí riaracháin agus gnóthaí an Stáit a chur in iúl. So, saghas, sin é an, sin é an, an, an, an cuspóir atá againne, daoine den tsaghas san, daoine atá ábalta an méid sin a fheiscint, agus a thuiscint agus an ról san a ghlacadh chucu féin, sin é an saghas duine a bhíonn ag teastáil uainne ins na comórtais seo.
Luaigh tú an Caighdeán Oifigiúil agus nósanna teangan ansan, agus maidir leis an aistriúchán dlíthiúil, thugas fé ndeara agus mé ag obair ann gur tháinig forbairt ar nósanna teangan na rannóige féin thar am. Mar shampla, go traidisiúnta chífeá abairtí in Achtanna ag tagairt d'inscne firinscneach an fhocail, ach anois cím Achtanna ag tagairt d'inscne an duine féin. Mar sin, an mbíonn athruithe mar seo ag tarlúint go minic agus conas a réitíonn an rannóg ceisteanna de forbairt na teangan? Bhuel, ó thaobh cúrsaí inscne dó, go príomhdha, is is ag tagairt don bhfear nó don leagan firinscneach a bhíothas i rith an ama dar ndóigh tá b'fhéidir fiche bliain ann anois ó agus b'fhéidir níos mó má smaoiním siar b'fhéidir tríocha bliain ó tugadh isteach an an t-inscniú ins an ins an dréachtú agus ins na ins na na haistriúcháin agus cruthaíonn sé sin fadhb bhreise ó thaobh an aistriúcháin Ghaelainne dó, in sa mhéid is, ins an Bhéarla ní bhíonn ag teastáil ná in ionad he, he or she, agus in ionad him, him or her. Ach sa Ghaelainn, mar is eol duit, bíonn na réamhfhocail go léir i gceist. agus is agus bíonn réamhfhocail réamhfhocail éagsúla ag gabháilt le le briathra éagsúla chun bríonna nua a chruthú agus is so tá an dúshlán a bhaineann leis an inscniú níos mó ó thaobh na Gaelainne dó ná mar atá sa Bhéarla, agus go háirithe nuair is aistriúchán atá i gceist. Uaireanta bíonn, bhuel, ní chuala, ach bhíodh daoine ag cáineadh an aistriúcháin agus ag cáineadh na Gaelainne a gheofaí in aistriúcháin, you know, agus iad á rá, 'Ó, ní déarfainnse mar sin é, ach, you know, ní déarfainn féin mar sin é, mar, ach ní, ní. dréachtú, ní dréachtú as an nua atá i gceist anseo, is aistriúchán atá i gceist agus ní foláir gach aon ní atá sa bhun-abairt a thabhairt leat, na fochlásail san áireamh, agus so bíonn dúshlán ar leith ag baint leis sin ach is cinnte gur mó an dúshlán ansan ó thaobh an inscnithe de. Saghas, cruthaíonn sé saghas sraith bhreise dúshlán dúinn. Ó thaobh an bhunreachta dó, tá sé suimiúil, níl an cinneadh glactha go fóill inscniú a dhéanamh ar an mbunreacht agus saghas, so, is, tá cásanna ann, saghas nach féidir an t-inscniú a sheachaint i dtéacsanna Gaelainne, agus saghas so bíonn, bíonn, is saghas dúshlán leanúnach é saghas an t-inscniú atá á chur in iúl ins an leagan Béarla a chur in iúl. ins an téacs Gaelainne. Sé an cur chuige a bhíonn againn na laethanta so ná tagairt don, más tagairt do dhuine atá i gceist, bhuel, agus you know má tá sé soiléir, an tagairt siad a bheith soiléir ó thaobh inscne de freisin, you know. So you know tá an focal cailín firinscneach ach dá mbeimis ag tagairt do chailín ins an téacs is ag tagairt di a bheimís seachas dó. So, you know, tá na rudaí bunúsacha san ann. Ach is dúshlán ar leith é an t-inscniú a thabhairt leat san iomlán i dtéacs aistrithe Gaelainne toisc go mbíonn an t-inscniú chomh beo san sa Ghaelainn ó thaobh briathra dó agus ainmfhocail agus gan amhras forainmneacha so is dúshlán ar leith é sin. Ó thaobh stíl na rannóige, tá stíl áirithe againn, tá rudaí áirithe a deirimid, mar shampla agus mé ag caint déarfainn ó am go chéile nó mé ag scríobh mé féin ach agus mé ag réiteach tiontú oifigiúil i Rannóg an Aistriúcháin déarfainn ó am go ham, mar sin é stíl an tí. So Tá na rudaí den tsaghas san ann agus cloímid leo mar ar a laghad. Cuidíonn an leanúnachas linn ó thaobh saghas brí de, saghas you know má chiallaigh X X caoga bliain ó shin, tá, agus mura bhfuil locht air, tá sé maith agat, tá sé chomh maith agat leanúint ar aghaidh leis sin mar ansan, ar a laghad, ciallaíonn X X agus tá, níl aon argóint ann.

Tá treoir stíle againn sa rannóig atá an-scáinte mar threoir insa mhéid is go bhfuil sé bunaithe ar rudaí anseo is ansúd ach táimid ag obair fé láthair ar iad san a thabhairt le chéile agus, em, anois tá ceist seo na treorach stíle imithe beagáinín beag as dáta nó go bhfuil an comhthéacs ina bhfuil Treoir Stíle ag teastáilt athraithe in sa mhéid is go mbímid ag úsáid anois rud a dhéanann na hinstitiúidí Eorpacha, mar shampla, uirlis aistriúcháin chuimhne-bhunaithe, agus so, is éard atá ansan ná Dá mhéid a chuireann tú isteach ins an uirlis, i gcuimhne na huirlise, sé is fearr a bheidh an uirlis ag cuidiú leat an tiontú nó an t-aistriúchán a chruthú. Agus mar sin, má tá, má tá tú de réir a chéile le do chuid fasach, agus bíonn na fasaigh rí, ríthábhachtach ó thaobh an aistriúcháin dhlíthiúil de, ansan beidh, an chuimhne aistriúcháin ag cuidiú leat ó thaobh stíle tí. Táimid ag obair fé láthair ar threoir stíle a fhorbairt nó é a mhúnlú ar shlí go gcuidíonn sé leis an uirlis aistriúcháin chuimhnebhunaithe seachas gur rud é atá ag seasamh ina aonar you know fé mar a bhíodh fadó ach anois is cuid é an treoir stíle do raon tacaí atá ar fáil, gurb é an chuimhne uirlise an rud is mó dóibh i ndáiríre, mar is leis an gcomhéadan aistriúcháin leictreonach a bheidh an t-aistritheoir ag plé. Agus ceann de na dúshláin a bhaineann leis sin, nó na deacrachtaí, ná go n-éireodh daoine compordach ins an. chomhéadan sin leis an scáileán agus nach rithfeadh sé leo gur cheart dóibh dul go dtí, mar shampla, achtanna.ie, áit go bhfuil na fasaigh go léir againn chun téarmaí áirithe agus leaganacha áirithe a sheiceáil agus a leithéid sin. Sin ceann de na dúshláin a bhaineann leis seo, go mbeadh, go dtuigfeadh daoine go bhfuil, nach bhfuil ins an ins an uirlis chuimhnebhunaithe atá os a gcomhair amach ar an scáileán ach taca amháin i raon leathan tacaí atá ar fáil don aistritheoir. So so táimid ag obair, mar a deirim, ar leagan den treoir stíle a chur ar fáil a ghabhfaidh leis na tacaí eile atá ar fáil cheana féin go leictreonach.
Agus maidir leis an intleacht shaorga ansan atá tar éis fás ollmhór a dhéanamh le blianta beaga anuas, cén ról a bheidh aige sin san aistriúchán, an dóigh leat?
Is deacair a shamhlú, Liam, ná beidh ról ollmhór ag an intleacht shaorga ins an aistriúchán amach anso, fé mar a bheidh ról ollmhór ag an intleacht shaorga ins gach rud amach anso, agus Is scanrúil an smaoineamh é, i ndáiríribh. Tá rudaí ar fáil cheana féin. Is le fíordhéanaí, fíor-fhíordhéanaí, a thosnaíos féin ag cur spéise ins na nithe seo, mar bhí an oiread sin tráchta orthu, agus táim, táim scanraithe leis an gcumas atá iontu. Is féidir leat ceist a chur orthu. as Gaelainn agus freagróidh siad tú go gasta agus i nGaelainn a bheidh cruinn go leor agus saghas, dhéanas tástáil, d'aimsíos ceann le fíordhéanaí mar a deirim, le b'fhéidir mí anuas agus roghnaíos club CLG fén dtuath agus d'iarras ar an ar an intleacht áirithe seo, all sort of fén gclub agus in imeacht dhá shoicind fuaireas-sa an t-eolas go léir fén gclub san, cathain a bunaíodh é, cad iad na coirn a bhuadar, cérbh iad na himreoirí ba cháiliúla a bhí acu, cá bhfuil siad anois ó thaobh saghas sraithe de, cad iad na dathanna a chaitheann siad, cad iad na paróistí a thacaíonn leo. Bhí sé dochreidte agus saghas em you know agus níl an intleacht shaorga ach ag tosnú so i ndáiríribh braithim amach anseo you know em beadsa you know ní ní bheadsa timpeall eh go ceann em eh mórán blianta eile ins an ins an rannóig ach em is dóigh liom ins an ins an neastodhchaí go mbeimid ag úsáid na hintleachta saorga ar shlí éigin agus ins an bhfadtréimhse go mbeidh ról lárnach ollmhór ag an intleacht shaorga ins an aistriúchán dlíthiúil a dhéanaimidne. Sé an sé an áit go bhfuil an dúshlán agus nílimid ach ag tosnú ar seo, sé an áit go bhfuil an dúshlán. ná a chinntiú go bhfuil an tseirbhís atá á fáilt as an intleacht shaorga de réir mar is mian leat í a bheith agus saghas go bhfuil an intleacht shaorga á múnlú agus á athmhúnlú de réir na riachtanas atá, na riachtanais soláthar seirbhíse agus cáilíochta oibre atá againn-ne, seachas A mhalairt, go mbeimisne ag athrú na na gcaighdeán atá againn agus na ag athrú na riachtanas atá againn chun go mbeimisne ag ag dul in oiriúint don don intleacht shaorga. You know, caith caithfimidne agus daoine cosúil linne, caithfimid féachaint ar an sreabhadh oibre atá againn agus na céimeanna éagsúla in san obair sin féachaint conas is féidir, conas is fearr agus is féidir leis an intleacht shaorga cuidiú linn. agus is dóigh liom má thugaimid fé ar an tslí sin, sé sin go bhfuilimidne i gceannas ar an bpróiseas ó thaobh an intleacht shaorga a thabhairt isteach agus ról na hintleachta saorga a leagan amach agus cloí leis sin, is dóigh liom gur chun tairbhe go mór a bheidh sé. Agus ba dhóigh liom ní, ní, ní, ní mhaith liom a bheith chomh dána agus go, go ndéarfainn you know bliain áirithe ach ba mhaith liom fé cheann deich mbliana gurb í an intleacht shaorga a bheidh ag déanamh an aistriúcháin i Rannóg an Aistriúcháin agus go mbeidh foireann Rannóg an Aistriúcháin ag cinnte ag seiceáil na hoibre sin agus ag deimhniú go bhfuil an obair sin ar, ar an gcaighdeán ceart, nach bhfuil aon aon mhíchruinneas in san téacs atá curtha ar fáil agus saghas go bhfuil stíl an tí ann, na nithe sin go léir. So in ionad fé mar atá fé láthair go bhfuil aistritheoirí againn agus eagarthóirí, gur eagarthóirí a bheidh againn agus gurb é an intleacht shaorga a dhéanfaidh an t-aistriúchán a sholáthar agus ansan go ndéanfaidh na heagarthóirí na haistriúcháin sin a chríochnú agus iad a fhoilsiú agus ansan sin é, sin é an próiseas.
Bhuel, a Vivian, gabhaim míle buíochas leat as a bheith liom inniu ar an bpodchraoladh. Bhaineas féin ana-thaitneamh ar fad as a bheith ag caint leat agus tá súil agam gur bhain sibhse, a lucht éisteachta, taitneamh as chomh maith. Bígí linn arís don gcéad chlár eile nuair a bheidh Aimhirgín ag cur aoi nua fé agallamh. Go dtí sin, slán agus beannacht.